Ismail Cisse ni karamɔgɔ Falo an ka université la n'o ye Jamiyatul Biri al Islamiya quartier Cocody Belleville n'o ye an ka ɲininkaliw n'an ka masalaw jaabi ye a seko damayira la dɔgɔkun tɛmɛnin an ye layiru di aw ma ka Ala deli wa Ala ka bi don an garijigɛ la

Ni hɛrɛɛrɛbari kɛ anw ye n'o ye an ka ɲɔgɔn la ka foyi ye ka bɛn bi ka layiuru kama folikan ɲuman b'i bolo an bilasirali kan ka di b'a bɛɛ lajɛlen ma bisimila alihamdulila wala aliyi wasa tabiya tun bɛ san de la an se k' da an b'a la de fo alihamdulila An b'Ala le fo, naamu, an b'Ala barika la, naamu, an b'Ala koɲuman lɔn, insaalahu, Ala min ka bi lon barikama don an si kɔnɔ, naamu, an sela ka ɲɔgɔn kafo yan, alihamudulila, an b'o de fo, naamu, ka dugawu caman kɛ Ala kira ye, salalahu alayihi wasalam, an bɛna minnu fɔ ani an bɛ minnu kɛ la, naamu, n'i y'a ye an sela k'a lɔn k'a fɔ ka se k'a lɔn k'a kɛ naamu, o kɛla Ala kira sababu la, salalahu alayihi wasalam, sababu n'a ka denbayaw, naamu, Don an bɛ dugawu k'o bɛɛ lajɛ n'an bɛ an lamɛnlikɛlaw an fana bɛ dugawu k'o ye min bɛna fɔ o faamuya n'o baarako nɔgɔya an ma ya rabal alamina an bɛ se ka ɲɛbila min fɔ insaala alihamdulilahi rabil alamina an bɛ an karamɔgɔ fo Ustaz Ismail Cisse a ya kuma ɲɛbila la an bɛ aw yɛrɛ fo a ka lamɛnli koɲuman na ka tila ka weelekɛlaw ani ɲininkalikɛlaw k'o kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye ala ka sara ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ɲininkali bɛna daminɛ min ma na minnu tɛ gan karamɔgɔ la o ye an balimacɛ dɔ k'a yira yala ni mɔgɔ dɔ sukoli la k'i ye lahalaya dɔ lahalaya min n'ale k'o ye kojugu ye lajarabi dɔ kɔnɔ wala masiba dɔ kɔnɔ walama a ye cogo dɔ la ka tila k'a ɲini i fɛ k'a fɔ n k'i ye suko la n y'i ye cogo min na o de filɛ nin ye awa n b'a ɲini i fɛ i ye saraka bɔ i ye fɛn tisinani kɛ saraka ye yala ko est-ce o bɛ bɛn an ka silamɛya kɔnɔ wa walama mun de ka kan a la bisimila alihamdulila Sheikh Adam mɔgɔ wɛrɛ ka suko ka na ka taa balimacɛ ma a ye fɛn mun ye o tɛ ko ye ni sariya b'a fɔ ko ale kan k'i bolo kɛ o ko la o yɛrɛ ma ɲini ale fɛ ma ɲini a fɛ mm. fɛn min ɲinina an fɛ o fɔla an ɲɛna ka ban mm-hmm. o ye jumɛn ye mm-hmm. ala kira cila ka n'an ma fɛn mun fɔ an ɲɛna mm-hmm. i b'a faamuya la mun bɛ kuranɛ ni hadisu la o le ye fɛn ye min ɲinin b'i fɛ
i b'a faamuya la o dɔw ye jagoya i kan o dɔw ye haramu i kan o dɔw kanu bɛ i k'o kɛ o dɔw yɛrɛ bɛ o kɛ n'o kɛbaliya bɛɛ ka kan o dɔw i kan k'olu ɲini k'o lɔn k'o kɛ
mɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ fɛn min ye ale ka min ye ile ye ye cogoya min na mun le b'a yira ale la k'o ye hakika ye dalu t'ale bolo dalu t'a la i b'a faamuya la donc an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la n'a ka fɛn dɔ ye a balima na suko la o t'a yira k'a y'o saraka bɔ o t'o yira ɔn o bɛ mun de yira i bɛ se k'a fɔ a ɲɛna ah ne kɔni sukurila k'i ye ye cogo min na a ma diya n ye i yɛrɛ ya baara cogo filɛ i ni ala cɛ bɛ cogo di naam i b'a faamuya i yɛrɛ ka adamadenya taga cogo wa yɛlɛma don a la i b'o de fɔ a ye a dɔw bɛ se ka kɛ ala b'a faamuya d'i ma ka a tigi ladɔnniya a la o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ fana shaitan ta baara lo a bɛɛ bɛ se ka kɛ qad yakunu min ash-shaytan
e yɛrɛ cogoya qad yakunu min as-sadiqa mɛ anu t'ile cogoya lɔn dɔ cogoya ka ɲi kɛnɛ ma mɛ a n' ala cɛ man ɲi
n'an ko an b'o ya kumakan lamɛn a bɛ ɲa donc n'a tigi k'a fɔ i ɲɛna sisan e yɛrɛ b'a fɔ kuma ka min fɔ i ɲɛna e yɛrɛ a k'a fɔ k'i ye ko kɛ a m'a fɔ i ye ko kɛ e yɛrɛ b'a lɔn ko défaut dɔ bɛ i i yɛrɛ bɛ sigi ka jateminɛ kɛ i ni ala cɛ bɛ cogo di i ni sigiɲɔgɔn bɛ cogo di i ni muso ni denw bɛ cogo di donc n'a ka kuma min fɔ ni ile taala a ye k'a fɔ o yɔrɔ bɛɛ ka ɲi i yɛrɛ seko damayira la aa i b'a ye la ale ka min fɔ jantɛ
mɛ ni ile yɛrɛ tagala a ye défaut b'i n' ala cɛ a défaut b'i ni muso ni denw cɛ sigiɲɔgɔnya i mako t'o si la sinji mako t'o la sɛda o b'a yira k'a fɔ laala ala b'a fɛ k'ale ci e ma o fana bɛ se ka kɛ mɔgɔ si b'i dilan wala i yɛrɛ dilan mɛ saraka ko t'a la mɛ ni e yɛrɛ dilantɔ le yɛrɛ k'a ye sisan ɔ n yɛrɛ dilan ye se ka teliya n ya baaraw ye se ka ɲɛ n bolo ka hinɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw ɲali dɔw kɛ o ka ɲi kɛ bɛ se ka mɛ ale de ka n'a ɲinin i fɛ fo i y'a kɛ fo i ye nin kɛ o le man ɲi ala ka diinɛ faamuya d'an ma ala k'an ni sawaba bɛn alihamdulilahi rabili alamina ɲininkali min kɔfɛ o de ye an ba ka dɔ k'a yira k'a fɔ k'o bɛ fila min ta ni fila min bɛ kɛ sababu ye ka danfara don denw ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ koli bɛ se ka tigɛ kalo fila kalo saba mɛ n'a bɛ na a bɛ se ka na dɔw ta bɛ caya ka tɛmɛ tile tan duuru tile mugan kan k'a sɔrɔ a tun bɛ koli ye waati min tuma dɔ tile duuru tile wolonwula a tɛ tɛmɛ o kan ɲininkali bɛ yɔrɔ min sisan o de ye k'a fɔ est-ce que yala ni a tɛmɛna waati kan a tun bɛ na waati min ka kɔrɔ ale kan ka seli ka sun don wa walima ale kan k'a to yen fo ni joli tigɛla ale ma ko n bɛ se ka ale bilasira ni kan ɲuman ye bisimila ustaz Sheikh Adam an bɛ min fɔ an balimamuso ɲɛna a kɛla tubabu ta fila ye a kɛla farafin ta fila ye a kana kɛ f'a y'a lɔn n bɛ fila min kɛla est-ce que a tɛ tɔɔrɔ lase ma
a y'o lɔn fɔlɔ a b'o lɔn fɔlɔ parce que fila min bɛ ta la fila ninnu composé la ni fɛn min ye a bɛɛ bɛ fila kɔnɔna la donc dɔgɔtɔrɔw b'a lɔn nin fila ni n'ale ye n'u ka joli ta ka analyse kɛ est-ce que nin n'ale bɛ taa ou bien n'a tɛ ta akbar a b'o lɔn i b'a fɔ f'a y'o le kɛ fɔlɔ o kɛnin kɔfɛ sisan k'a lɔn ko foyi t'ale la i b'a faamu la donc n'a nana ka na changement min don a la ale ya laada tɛmɛnin kɔfɛ donc dɔgɔtɔrɔ de y'a yira k'a fɔ ko fila nin ale bɛ se k'a ta t'o tɔɔrɔ las'a ma a di nana yɛlɛma don ale ya ko la an bɛ mun ne kɛ sisan an bɛ jateminɛ kɛ an bɛ bɔ ale ka yɛlɛma fɔlɔ min tun bɛ yen ale ko tun bɛ taa la tagabolo kɔrɔ min kan an b'o le to yen sisan ale tun bɛ tere duuru min kɛ la donc a bɛ tɛmɛ o tere duuru kan an bɛ taa sa hayida wagati janya min fɔla an karamɔgɔw bolo n'o de ye tere tan duuru ye donc an bɛ taa se o ma sisan n'a tagala se o ma sisan n' ali bi o kɔfɛ ni joli nin ma tigɛ donc o le sa laada tɛ an b'a bila istihada ta côté la donc a bɛ ko a bɛ o bato kɛ a bɛ koli ka kan ka damul istihada tɔ bɛ ko cogoya min na o fana fɔla an karamɔgɔw fɛ a bɛ se ka ko fajari la ka seri tɔw bɛɛ kɛ ou bien a bɛ seri fila lajɛ ou bien a bɛ ko seri kelen kelen bɛɛ lajɛ lajɛlen na o bɛɛ bɛ ɲɛ a ma donc ale yɛrɛ bɛ nin cogo fila filɛ ni min ɲɛna a bɛ se baara kɛ ka bɔ o ma i y'a faamuya la i y'a faamuya la an bɛ min fɔ a ɲɛna o le y'o ye alhamdulillah shukran fadilatul ustaz alhamdulillah ɲininkali wɛrɛ tuguni an balimacɛ dɔ k'a yira k'a fɔ ko ɛɛ ko ka saraka bɔ tagabaaw ye yala a den bɛ waati la wa walama ni ala cɛla waati salasali ɲɔgɔnna bɛ kɛ est-ce que yala lonko lo wa tiliko lo wa ou bien a ɲininin lo banbagatɔ kɔfɛ ko a ye kɛ waati bɛɛ eh, Sheikh Adam ala ka hakili ɲuman d'an ma amin ala ka limaniya d'an ma amin an ka sababu bɛ lahala min na a dogonima ma allahu akbar N'an kun b'a lɔn ni ɲininkali ninnu tɛ kɛ wo i b'a lɔn k'u mako b'i la dɛ fi kulli nafasin i narakiri narakiri kelen o narakiri kelen e mako b'o la cogo min na o ka sa cogo min na tele kɔnɔ olu fana o mako b'i la n'o hakɛya ye n'an b'a lɔn o bɛ lahala min na N'an b'a lɔn o bɛ lahala min na, n'Ala b'a lɔn o bɛ lahala min na, naamu, n'o bɛ lahala ɲɛnama na, unhun, an bɛ fɛ dɔ ye tɛmɛ o kan cogo min na, unhun, ɔ n'o bɛ lahala juguman na a fana b'o ten, subahaana layi, donc o kuma laɲini jumɛn ye, unhun, wagati le tɛ dugawu la bangebagaw ye, unhun, i ya sabaga, unhun, kana to wagati ye tɛmɛ, unhun, kana to wagati le ye tɛmɛ, naamu, lon tɛ dɛ, un un, wagati ni ile ma hakili jigin o la
o le kosɔn an karamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ i dɛsɛla cogo o cogo seri farida duuru min n'i b'a kɛ i ka waati to i ka seri kɔnɔna na ka dugawu k'i ka sababu ye an la lɔnninaw la an karamɔgɔw bolo i yɛrɛ b'a filɛ sisan n'i k'i to sujuru la ou bien n'i kɔrɔtala ka bɔ sujuru la ka sigi sani i taa kɔsegi o cɛ e le bɛ furancɛ dɔ taksisu Kɛ dugawu ye o ye n'i dɛsɛla sinon waati bɛɛ lajɛlen e hakili kan ka to o la dugawu la i y'a faamuya la donc an bɛ min fɔ an balimaw ɲɛna donc waati t'a la lon t'a la san t'a la waati bɛɛ i y'a faamuya la i hakili jigila o la kuma o kuma dugawu k'o ye i yɛrɛ man ka ɲina o kɔ i b'a faamuya i man ka ɲina o kɔ ɛɛ k'a daminɛ Ala kira ma alayhi salatu wasalam fo kana se an tɔw bɛɛ ma o bɛɛ bɛ nin kɔnɔna la mɔgɔ man ka ɲinɛ waati bɛɛ Sheikh Adam i bɛ fɛ ka ji min i bɛ fɛ ka narakiri i bɛ fɛ ka filɛli kɛ i bɛ fɛ ka mɔgɔ fo o waati ko le yan nin bɛɛ la an kan k'i hakili lajigin Ala kira la Ala kira bɛ i hakili lajigin ala kira min na mm. jɔnni sababu la i ka ala kira lɔn i bangebagaw olu ka ɲɔgɔn lɔn ka furu kɛ ne sɔrɔ ɲɛnamaya nin kɔnɔ mm. n'i ka mɛn ko hakili bɛ yɔrɔ dɔw dɔw fana olu ka ɲali min kɛ mm. o ɲali nin fana bɛ ne bila e man ka ɲinɛ olu fana kɔ donc i hakili bɛ taa ala kira cogo min na hakili bɛ taa i masaw la cogo la donc kana waati le to yen mhm. kuma tɛ lon ma mhm. kuma tɛ semaine ma kuma tɛ kalo ma kuma tɛ sisan ma waati bɛɛ an bɛ se ka min fɔ an balimaw ɲɛna o le ye lahara taa nin a ka gɛlɛn Cheikh Adam a ka gɛlɛn surtout an bɛ waati laban min na nin an ta ka gɛlɛn dɛ an ta kɛ parce que ni fɔlɔ i tun bɛ mɛn Cheikh Adam to kolakolon ye kolakolon a tun ye man di sigida la mais bi o kolakolon le yɛrɛ kɛ bɛ ko ɲumanw ye bi dɔw fɛ ni anw ka waati bɛnn'o ma an bɛ mun le kɛ sa dɔ le bɛ fara an ka cɛsiri kan dɔ le kan ka fara an ka cɛsiri kan an bɛ se ka min fɔ an ye sarakaw caya an ye ɲumanw caya an kana waati kɛrɛnkɛrɛn la alihamdulilahi ustaz ka yɔrɔ ma i hakɛ to n y'a kuma tigɛ a jumɛn bɛ se ka fisaya n'a bɛɛ ye saraka la

i y'a faamuya la an kana jɔn Cheikh Adam i y'a ye Naam. saraka yɛrɛ ɲumanba dɔ ye jumɛn ye ka taa a tigi fɛ k'a fo ka nisɔndiya a ye nisɔndiya o saraka ba le ye Allahu akbar. i y'a faamuya la n y'a n kɔrɔkɛ dɔ ka eh, n lalɔnniya o yɔrɔ la a ko ala kira alayhi salatu wasalam ko an ye nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ min kɛ k'o ye saraka le ye a ko nin saraka ba le ko mais ko mɔgɔw t'a kɔrɔ lɔn ala ka adamaden dan min kɛ k'an bila nin Cheikh Adamu fɛn dɔw le bilala an na o bɛ joli dɛmɛ ka joli b'a ya baara kɛ nisɔndiya le olu olu bɛ fɛn komi a bɛ bɔrɔ le kɔnɔ misali bolo ma donc n'i le nisɔndiyala ta ale bɛ ci

o kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a nisɔn ka di toujours il est en bonne forme mais i le kuma bɛɛ i ɲɛ kumunnen ye a man ɲi i ma dɛ o dabila Cheikh Adam parce que a bɛ joli yɛrɛ bali a tɛ se k'a ya baara kɛ a bɛ donc n'o kɛla sisan donc joli ka kan ka yɔrɔ minnu dɛmɛ donc a bɛ fɔn o la n'o fɔn o la sisan kuma bɛɛ i bɛ taa central la N'i ma se ka saraka di fɛn di mɔgɔ ma i se ye min ye o ko tigi ye ni b'a la ko nin ka saraka e yɛrɛ b'a tigi cogo filɛ dɔ bɛ ni wari ka kan dɔ bɛ ni wari man kan i ka g o tigi la

An bɛ ala deli an siyɛn si ala ka barika an bɛ an ka ɲininkali jaabi waati la radio Firdaus sur la quatre-vingt-huit point huit FM ɲininkali min kɔfɛ o de ye an balima cɛ dɔ k'a yira k'a fɔ k'a furumuso n'a ba le tɛ bɛn na fɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ a n'a balimaw fana nka a nana sabati k'a fɔ k'ale furumuso jo t'a la ale fana ka a ba deli ka mɔgɔw ta k'a deli ba ma sɔn ba ko ko fo k'a furumuso bila ka taa a fala la ko an bɛ se k'ale dɛmɛ ni hakilila jumɛn ye ni ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka u cɛ dilan cogo jumɛn Cheikh Adam ɲininkalikɛla nin hakilima no hakilima no parce que i b'a ya hakilimaya yɔrɔ cogo di a ko degun b'ale ni balimaw na a furumuso n'a ba ni a balimaw cɛ mais ale muso jo t'a la aa mɔgɔ min bɛ yen minnu tɛ se fufu ye, o fɔbaga man ca, aa fɔbaga man ca, naamu, an b'a fɔ an bɛ dugawu caman k'a ye, inchallah, donc o b'a yira k'a fɔ ɛɛ a telenna k'a ya kuma min fɔ nin ye, unhun, ɔ o tilen b'a yira k'a fɔ Ala ko ka bon a ma, Alahu akibaru, i b'a faamuya la, naamu, donc ni Ala ko ka bon a ma, unhun, ale ye mun kɛ sisan, a ye gɛrɛ Ala la a y'a yira ala la ne ba ni balimaw ni furumuso bɛ tan ni i b'a faamuyala a y'o don a ka ala deli kɔnɔ ala ye dusukun b'ala de bolo a b'a yɛlɛma su ko ni dugu gbɛ bɛnbaliya bɛ yɔrɔ min na degun bɛ yɔrɔ min na ala bɛ se ka na ni yɛlɛma ye ka bɛn ale yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka can fɔ mais an y'o y'a jogo nin na i b'a faamuyala a ye gɛrɛ ala la donc an bɛ min fɔ muso fana ɲɛna Aa i cɛ ye min fɔ a b'i lɔ dɛ a b'a lɔ aa a b'i lɔ unhun donc n'a ko ko i jo t'a la unhun i jo t'a la le Alahu akbar muso kaan ka kɛ mun ye a kaan ka sabari ta Alahu akbar i cɛ b i cɛ balimaw unhun i cɛ baw i cɛ faw naam ɔɔ olu kaan ka kɛ i yɛrɛ fa dɔ i yɛrɛ ba dɔ ye a be ten i ka kan k'olu minɛ cogo min na kan'i yɛrɛ fisaya o ma i majigin olu ye olu b'a to furu barika bɛ sɔrɔ i bolo furu nafa bɛ sɔrɔ i bolo furu tɛ tele kelen ko ye si baara ɔ o fana tɛ ɲɛ ni sɛgɛn tɛ i b'a faamuya fo i ye degun dɔw de minɛ nin tɛ kɛ n na nin tɛ fɔ n ma la o cɛ ye a ka kɛ sabalibaga ye furu kɔnɔna la i b'a faamuya donc min fana ye ba ko k'a ka taa a ka mɔgɔw fɛ ba bɛ se ka cɛ hakilila ɲini ni ko nin tɛ ɲana est-ce que n'i kun k'a bila i taa bɔ waatinin kɛ pour k'a ye hakili sɔrɔ cɛ ba bɛ se k'o hakili di cɛ ma mais ba ya hakili tɛ ta dɛ parce que ko bɛɛ bɛ cɛ de bolo fa o ba o i den ka furu kɛ ka ban den ya ko bɛɛ a yɛrɛ le bolo
aw lazi biyadihi uqdatu nikah k'awj na mi o ye rajul de ye
cɛ furu cɛ cɛ fa tɛ se ka a fɔ ko i den furu si tɛ se ka sa I bɛ se fa tɛ ba tɛ se a b'a yɛrɛ bolo a b'a yɛrɛ de bolo o bɛ se na Ibrahim ya kisa min fɔla k'a ko muso o ye sharu man qabla ni fɛn t'an ka diinɛ kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'o ye sharu man qablana sharu lana idha lam yakunu Voilà donc n'o min tɛmɛna olu ɲɔgɔn cɛ ni fɛn t'an ta sariya la an bɛ baara kɛ n'a ye parce que a fɔla an ɲɛna ka hakili d'an ma o la mais n'o ɲɔgɔn b'an kɔnɔ anw ka kan ka tɛmɛ sira min fɛ an bɛ baara kɛ ni Ala kira ta seli fa tɛ se ka denmuso dencɛ furu sa dencɛ muso furu sa tɛ se a b'a cɛ de bolo mais i kɔni bɛ se ka hakililaw d'a ma aa i di i muso p aa a bɛ jogo min b'a la ni sariya yɛrɛ ko ten t'o ɲɛɲini u bɛ fɔ a bɛ k'u siraw da a kɔrɔ ee i muso tɛ seli i muso in filankafo baara a b'o kɛ donc sariya bɛ mun fɔ la o la ya diinɛ bɛ mun fɔ la o la donc olu ta ye ka hakili di furucɛ ma a y'a muso kɔrɔsi o ta y'o ye donc a bɛ se k'a den ladi aa i muso kɔni bɛ tan ani ni cɛ bɛ tan ɔ ne kɔni tun bɛ min ye la n'o le ɲana i le bolo i bɛ se k'a bila i taa waatinin kɛ a ya mɔgɔw fɛ ka hakili dɔɔni sɔrɔ i b'a faamuya la o bɛ se ka kɛ mais ale t'a kɛ furusa sira kan i b'a faamuya la a fana t'a kɛ ka se k'a fɔ k'ale bɛ cɛ karaba la ko fo cɛ y'olu kɛ la a ta ye basi ka sira don cɛ kɔrɔ n'o le bɛnna cɛ ma alhamdulila ne de ko k'a ye taga n'a tagala a bɛ cɛ bɛna wagati ni min kɛ muso t'a kɔrɔ a bɛ degun min na o hakɛ e b'o dɔn dɔw bɛ kɛ nin sababu la k'o dencɛw bila jɛnɛyakɛ la o se ka da ne ka musow la taga ɔ cɛ di muso wɛrɛ t'a bolo bon sariya la ale de man ka filɛli kɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la tugun f'a muso ye k'o gɛn ka bɔ yen a di to la a bɛ lahala min i t'o lɔn ka to degun kɔnɔ, ka to degun kɔnɔ, unhun, Ala de ko k'ale ka degun n'o y'o tɔɲɔni a k'o haramuya a yɛrɛ kun ma k'a ɲini an fɛ k'an kana ɲɔgɔn tɔɲɔn mm. e de bɛ k'i den tɔɲɔn cɛ caman bɛ yen cɛkɔrɔbaw la ni musokɔrɔbaw k'u bɛ k'o denw tɔɲɔn nin yɔrɔ ninnu na donc a ta ye ka hakili don a denw kɔrɔ mm-hmm. ɔ mais a ta tɛ k'a fɔ k'a y'olu diyagoya fo y'olu ɲɛnata kɛ I b'a faamuya la parce que o ya ko b'o yɛrɛ de bolo an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o de o ye ɲɔgɔn faamu a ye hakili di ni den yɛrɛ nana a ye bon ba ko k'a ye taga ni taga de b'a solution ye ale fana b'o lɔn kuma dɔ a b'a fɔ a ye taga n'a sɔrɔ a bɛ tagala a yɛrɛ ya so min kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen min b'a dilan a taa kun ye mun ye sa a bɛ se ka kɛ cɛ fana b'a dɔn muso cɛ b'a dɔn k'a fɔ ba b'a fɛ a ye taga mais n'a tagala mɔgɔ tɛ yen min b'a dilan olu yɛrɛ de y'a dilanbaga ye ka tɛmɛ a ya mɔgɔ kan o fana bɛ se parce que muso dɔw ka so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ fa banna voilà balimacɛ minnu bɛ yen olu mako tɛ foyi la ne ko k'a ye taa a taa mun kɛ i t'a tɔ tiɲɛni

Ala de m'a kɛ kafiri ye wa? Ala don. O Ala min mun na kɛra kafiri ye? Naamu. A sababu bɔra Ala la parce que Ala de nana a ye ɲɛnamaya nin kɔnɔ, ale tun ka kan ka hakili min ta ka kafiriya ta pour que a kana kɛ kafiri ye donc n'ale m'o o sira ta, Ala b'ale to a ka kafiriya in na kɛ. Alahu akibaru. Mais comme ale Ala de nana n'a ye, ale t'a ye ka to yen o. Naamu. A bɛ sanji jigin a tɛ nafa ta la a kan a t'a dɛmɛ n'a ka dumuni k'a ye yɛlɛma a kɔnɔ a tɛ na kila donc o bɛɛ ala ka baara la a bɛ taamana dugukolo kan ala k'o kolo k'a bila o bɛɛ ala b'a dɛmɛ o bɛɛ la a ma kumandi o si la donc e bɛna kumandiya cogo di i b'a faamuya la an kana fɔ ko kafiri kuma dɔn kafiri dɔw bɛ yen i ya ɲali bɛ kɛ sababu a bɛ silamɛya ta i b'olu kɔlɔsi i to ka hinɛ o la to k'o dɛmɛ dɔw bɛ ka miiriya dɔw miiriya dɔw ta silamɛw kama a bɔ olu o olu la dɔw jogo e mɔgɔ caman bɛ yen lahara bɛ gan dɛ Sheikh Adamu lahara bɛ gan cogo di mɔgɔ caman banna ka don silamɛya la an yɛrɛ jogo kama o cɛ mɛ e yɛrɛ ma dɔn i ma jate i b'i yɛrɛ yɛlɛ misiri kɔnsiw ni tele mɛ yɔrɔ e kɛlɛ sababu i ka jugu ni kɛ i ka kuma fɔ a kɛlɛ sababu k'ale bali lahara kungo b'i kun kun b'a fɔ an y'an jugu ɲɛ jogo ɲa dɔw bɛ sira min kɛ o dɔ le ye nin ye mun tɛ silamɛ ye ka se ka hinɛ o la mun tɛ silamɛ ye ka silamɛya yɛrɛ kani don o dusukun na ni baara n'i ya comportement ye i y'a faamuya la donc mais silamɛw le kɛla ɔ fɔlɔ yɛrɛ taw ka kun silamɛw kun ka fisa ni an sisan taw parce que fɔlɔ taw kun bɛ olu kun tɛ tɔɲɔni kun tɛ se o silamɛɲɔgɔnw ma o kun bɛ kafuru le tɔɲɔ A fɔla an ɲɛna Sheikh Adamu donc o kun bɛ mobili pese doni na k'a poids lɔn cogo don bon sofɛrɛcɛ bɛ taa don a kɔnɔ ka frein minɛ a tɛ yuguyugu ka a bɛ taa segin a poids bɛ lɔ o le la o kun b'o kɛ silamɛdenw na o kun b'o kɛ silamɛdenw na mais o silamɛɲɔgɔn kɔni kun mais sisan ta n'an yɛrɛ ta le woloma le tɛ yen silamɛ o silamɛ a bɛɛ ka kan bɛɛ de bɛ la an bɛɛ kun o le ka gɛlɛn Sheikh Adamu an y'an jogo ɲa ni mɔgɔw ye ka tara tɛ mun tɛ silamɛ ye an y'o kɔrɔsi an ye hinɛ o la parce que silamɛ k'o le fɔ fɛn min labɛn bɛ ala bolo mɔgɔ ye mɔgɔ ma sɔn ala ta la

a ka denmuso bila sira dɔ kan ka taga sira dɔ ni ladabu dɔw d'a ma denmuso ma se ka ladabu ninnu matarafa a tola ka cɛnni kɛ a dun k'a jira a la k'a fɔ ko n'i ka cɛnni kɛ a k'i kali k'a fɔ k'a t'a dɛmɛ a tɛna a da don a ko foyi la a fana tɛna a dɛmɛ a ya ko foyi la nka denmuso nana ka na kolonya kɛ k'a to kolonya kɔnɔna la a makari nana don a la a k'a ye dɛmɛbaa t'a la ale yɛrɛ kɔ ko wɛrɛ k'ale yɛrɛ bolo den kama ye ale yɛrɛ jɔla sisan k'a seko kɛ a dɛmɛli la ale y'a ɲininkali ye jumɛn ye sisan yala ale ko min kɛ ni kafara bɔ b'ale ma wa ko b'a yira k'a fɔ k'a t'a kɛ a dun k'a kɛ ni kafara b'ale ma ale kan ka mun kɛ kafara ye ka bɛn ni baara kɛli ma Non, c'est que an b'a fɔ a ɲɛna n'i kɔni k'i kali k'i tɛ ko min kɛ n'i nana a kɛlen ye olu kan ye naam i b'o kɛ i bɛ kafara bɔ allahu akbar Ɔn, a bɛ kafara bɔ naam donc an b'a fɔ a bɛ misikinɛ tan wɔɔrɔ a b'o le balo a bɛ o fɛɛrɛbɔ n'a dɛsɛra o la a bɛ tile saba sun don an bɛ se ka min fɔ a ɲɛna o la a b'o ladumuni walima k'o fɛɛrɛ labɔ walima ka tile saba sun don a bɛ yafa ɲini caman kɛ ala fɛ a kana to k'o ɲɔgɔn kɛ parce que ɲali mɔgɔ ka kɛ cogo cogo k'i n'i kali ka fɔ n tɛ nin kɛ parce que a kɛ ye e ma kuma dɔ diyagoya ye ne y'o kɛ sa i ka ko kɛ min bɛ na cɛ man ɲi donc an ye hakili to o yɔrɔ an bɛ se ka min fara kuma kan alihamdulilahi rabbil alamin an balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an balima silamɛw aw bɛ radio Alfirdawusi le ani an karamɔgɔ ustaz Ismail Sise bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛn an balimaw ka ɲininkali an'u ka masalaw ma inshallah ɲininkali min na tugun nin kɔfɛ o le ye an balima cɛ dɔ y'a ɲininkali ye a y'a yira k'a fɔ k'ale ye baara kɛ n'a patron de ye o mobili de dilan mais patron min ye dɔrɔ mobili dilan n'o tiɲɛna ale b'o ladilan ale dun y'a baaraden de ye ale ko patron ma k'a yira k'a fɔ ko an ka silamɛya tɛ sɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw ma patron fana t'ale fana lamɛn mais patron fana ye silamɛ de ye yala ale y'a patron dɛmɛbaliya walama a dɛmɛ ale bolo ka se ka mobili dilan a bɛ jurumu sɔrɔ wa walama baasi t'ale ma bisimila Ustaz, ɛɛ Sɛki Adamu, naamu, ɲɛnamaya nin lajarabili le, naamu, ɲɛnamaya ye lajarabili ye, unhun, an lajarabilen bɛ ɲɔgɔn na, Alahu akibaru, bon a bɛ se ka kɛ ale ko ko patɔrɔn yɛrɛ ye silamɛ ye, unhun, ale fɛ sa silamɛ lo a fana ka kan k'a lɔn ko silamɛ man kan ka kafiri ale b'o de faamu a bɛ se ka kɛ a fana t'a lɔn a bɛ se ka t'a lɔn a bɛ se ka kɛ a t'a lɔn donc ale le b'a yira a la k'a fɔ ko silamɛya tɛ jɛn n'a ye nin baara ye ko silamɛya tɛ jɛn n'a ye i b'a faamuya la donc silamɛw ni kafiriw an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw bɛɛ la mais ala sɔsɔ bɛ ko min na o tɛ bɛn o tɛ bɛn i t'a dɛmɛ o la o se ka dɔn
i b'a faamuyala voilà ni kaba b'e bolo ɔ kaba ni i ka i balima ye kafiri lo kɔngɔ b'a la kaba ni i bɛ se k'a dɛmɛ a b'a a b'u ka bɛ a yɛrɛ lahinɛ n'o ye kɛ i b'a faamuyala i k'a dɛmɛ ni dɛmɛ min ye a n'o ka kan mais i ka kafiri ye a mako bɛ dɔlɔ la kaba b'ele bolo k'ale b'o kɛ dɔlɔ ye Ne y'a dɛmɛ o la sisan est ce que o makoninw e m'a dɛmɛ o baara ta kɛli la wa? A dɛmɛ baara kɛli la. Donc olu tɛ ɲa. Non. Donc fɛn o fɛn bɛ yen ni Ala sɔsɔ b'a la. Unhun. N'an ka silamɛya ma jɛn n'o ye. Non. Donc an tɛ mɔgɔ dɛmɛ la o baara ta kɛli la. Alahu akibaru. O tɛ bɛn ɲɛ si ma. Non. Donc ale de b'a yira patron na. Unhun. Anw bɛ se ka balo. Ala bɛ se k'an balo latigɛ ni nin sira tɛ. Unhun. ni nin ya baara wari non n'o ma s'annu ma anw bɛ se ka balo sira wɛrɛ la ni min o tɛ kelen n'an yɛrɛ banna nin baara la o bɛ na an diya Ala ye o bɛ na Ala yɛrɛ bila a na sira wɛrɛ don an kɔrɔ an bɛ lafiya sɔrɔ sira min na Alahu aw ka ban a sɔn Ala la o bɛ kɛ sababu ye ka babo dɔ da bonda dɔ dayɛlɛ aw ye non i b'a faamuya la ni bonda dɔ tugula a bɛ dɔ dayɛlɛ i ye non i y'a faamuya fo y'o limaniya le ta ni patron ma se k'o limaniya ta ale min b'a kalama ale y'o limaniya ta a ye patron nin ye ka to a ka baara baara ɲɔgɔnya tɛ donc ni patron fana nana ye aa ne ya apprenti nin nin ye ne ya apprenti ɲɛnama ye mais a nana jogo min ye ne la k'o ɲɛfɔ ne banna ka baara to yen patron bɛ siran a b'a lɔn ko ja A man ka tulon kɛ ko na ko dɔw bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ bɛ hakili sɔrɔ mais n'o ko ma kɛ hakili tɛ sɔrɔ Sheikh Adama donc an kana to musaraka la ten an to ni can ye ka can fɔ ka can baara a bɛ na ni hɛrɛ caman ye anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ fana nata wɛrɛw bɛ na an kɔfɛ o dɔw bɛ nin kuma mɛn a bɛ k'o ma hɛrɛ ye o y'a faamuyala donc an bilala de ka hakiliw di ɲɔgɔn ma ka kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko dɔw bɛ kɛ aw la bi mɔgɔ sini mɔgɔ wɛrɛw bɛ n'o kuma min mɛn olu bɛ walagada dɔ sɔrɔ o kɔnɔ a bɛ kɛ ka dɔ lajarabi sini mɔgɔw la k'o bila baara jugu kɛ la a bɛ kɛ sababu ye yɔrɔ kelen na ka o sini mɔgɔw kelenw fana k'olu bila ɲumankɛ la lajarabi bɛ ten

k'a bɛ fɔ kɛ k'a tɛ fɔ cogo di ko ala kira bana ma daminɛ kalo nin la wa ko mɔgɔ bɛ nin daba ka k'i bolo ko daba ɲuman bɛ yen ko daba juguman bɛ yen ko fɛn bɛɛ ko juguman b'a la ko nin ye kalo jugu ye yala ko i bɛ se ka mun fɔ ka bɛn o ma
alhamdulila Sheikh Adama ni kalo tun ye kalo jugu ye ko ala kira bana kɛl'a la ni ala yɛrɛ ka N' ala yɛrɛ ka kun fɔ ko kalo jugu nɔ ala kira tun bana tun bɛ bana kɔnɔ ala tun bɛna bana lase a ma kɔnɔ donc bana ni kɔfɛla a bɛ ala kira lase yɔrɔ jumɛn ni o ye ko jugu ye wa ko jugu tɛ Cheikh Adam an bɛ min fɔ an balimamuso ɲɛna n'a fɔla ko fɛnjugu fɛnjugu tɛ a yɛrɛ bakun ye i b'a faamuya la makan n'a ya lɔɔrɔma yɔrɔ a n'a ka lɔɔrɔma yɔrɔ n'i ye baara ɲuman k'a kɔnɔ baara le bɛ a kɛ ɲuman ye baara jugu le fana b'a kɛ juguman ye donc kɔrɔ de sisan ɲuman ni juguman tɛ fɛn kɔnɔ a b'a kɔkan
ko min bɛ k'a la min bɛ k'a la i den i b'a fɔ ko den de den jugu le den yɛrɛ tɛ den jugu ye dɛ a ka baara min kɛ baara le k'a kɛ juguma ye a bɛ ɲuman min kɛ o le fana b'a kɛ ɲuman ye i b'a faamuya la kalo ni ne ye ɲuman k'a kɔnɔ Cheikh Adam o bɛ kɛ juguma ye cogo di tɛ jugu tɛ falen jugu fana o bɛ falen jugu jugu
N' ala ye den d'e ma nin kɔnɔ kalo nin na o kɛra kalo jugu le ye e fɛ wa ɲuman don i b'a faamuya la donc ni ala fana ye ko lajarabi la i kan lajarabili nin yɛrɛ ko juguma min k'i la ale de tɛ jugumaya yɛrɛ kun na dɛ ni ile m'a faamu a bɛ kɛ jugu a bɛ kɛ juguma ye ala bɛ ko o ko kɛ a bɛɛ ka ɲi n'i y'a faamu a bɛ ɲɛ i bolo n'i m'a faamu a bɛ a bɛ kɛ juguma ye i ma Parce que ni ile m'a faamu k'i yɛrɛ majigin ala ye ka sabari ala kɔrɔ k' ala ala k'i lajarabi pour que i bɛ se ka kɔrɔta le sɔrɔ ni ile m'o faamu a bɛ kɛ juguma ye ma n t'ala ma kɛ k'a kɛ juguma ye ma ala tɛ fɛn jugu dan i b'a faamuya la e yɛrɛ ka baara le b'a kɛ juguma ye donc an bɛ min fɔ an balimamuso ɲɛna yani a tɛ bɛn an y'a fɔ kalo ma ko kalo jugu A tɛ bɛn a tɛ bɛn komi an tɛ fɛ a tɛ bɛn an y'a fɔ ele ma k'ele ye fɛn jugu ye i ka kuma dɔ fɔ o ye kuma jugu ye i ka baara dɔ k'o ye baara jugu ye miiriya dɔ nana fɔ o ye miiriya jugu ye mais ele yɛrɛ tɛ juguma ye la donc kalo fana bɛ o cogoya kelen na kalo tɛ kalo juguni ye kalo ye danfɛn de ye ala le k'a dan n'i ko fɛn jugu ye o i ka fiɲɛ bila ala ka baara la
i b'a faamuya la i ka fiɲɛ bila ala ka baara la n k'a fɔ wolo na walada dɔ tɛmɛnen ye ala ka adamadenw minnu dan k'an bila n'i tɛ cɛ ye muso le o o tɛ mais a bɛ dɔ kɛ o tɛ cɛ o tɛ muso o tɛ yan est-ce juguman don ala fɛ wa a ka kɛ kun min kan a kuma ne fɛ wa a ka kɛ ko dɔ le kama kɛ i b'a faamuya la n'i le ko ko i ma den sɔrɔ ele ma den sɔrɔ ele bɛ hamina den na ala nana nin di e ma e ka cɛ dɔ sɔrɔ kɛ la cɛ tɛ muso tɛ e ka den dɔ sɔrɔ kɛ min yɛrɛ ma sɔrɔ don i b'a faamuya la i b'a filɛ o filɛ cogo la o ye kelen ni ala ka ele sɔn nin na munna a k'i harijɛgɛ nin na parce que a bɛ fɛ k'i nisɔndiya k'i ladiya ka kɔrɔta d'i ma ka fɛn wɛrɛ d'i ma min ka bon mais o tɛ se ka kɛ f'a y'i lajarabi Allahu akbar
naam
est-ce que i bɛ se ka don université la n'i ma kalan kɛ wa Kuma t'a la. i bɛ se ka don sanawi la n'i ma kalan kɛ Abadan. i bɛ baara dɔ le kɛ o le bɛ kɔrɔta d'i ma naam i b'a faamuya la donc eh, diɲɛ ye lajarabili so le ye fɛn mun b'a kɔnɔ o bɛɛ ye lajarabili fɛnw de ye anw ye lajarabili fɛn saya yɛrɛ ye lajarabili le ye an filɛ kalakal mawtu wal hayat limada liyabluwakum donc kojugu tɛ mhm. ni kojugu le e yɛrɛ ye koju fɛn jugu le ye kɛ la a tɛ bɛn ten i ya baara le b'i kɛ fɛn jugu ye donc an bɛ min fɔ an balimaw ɲɛna mhm. kalo ye kalo nin don kalo wɛrɛw lo hɛrɛ kalo lo ala k'a dan komi an yɛrɛ danna cogo min na n'i ye ɲuman k'a kɔnɔ a bɛ kɛ ɲuman ye i ma n'i ye juguman k'a kɔnɔ a bɛ kɛ juguman ye i ma n'ala ye denmuso d'i ma denmuso tɛ ko den ko fɛn jugu la komi mɔgɔw b'a fɔ cogo min na denmuso jori jori bɛ yen n'o le kɛra sababu ye ka hɛrɛ lase o masaw ma olu ka ca mɔgɔw yɛrɛ t'a faamuya bi Cheikh Adam ni mɔgɔw tun b'a faamuya denmuso yɛrɛ hɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la a tɛ sɔrɔ dencɛ la o ka caya cogo di Cheikh Adam n bɛn'o yɔrɔnin f'i ɲɛna ni denmuso fila saba ɲɔgɔn b'i bolo i ya hakili bɛ sigi ni ala k'i dɛmɛ k'a jogo don ka ɲɛ ka se k'a furu u bɛ hinɛ i la ka tɛmɛ i dencɛ ninnu kan parce que dencɛ nin n'ale sera yɔrɔ la ka muso furu kelen fila Cheikh Adam ale ye a fa ale jɔrɔ a muso n'a denw na ka tɛmɛ ele yɛrɛ kan e m'o kɔrɔsi mais denmuso ninnu b'a laɲini ka na d'e ma o k'a sɔrɔ mɔgɔw t'a faamu Cheikh Adam i b'a faamuya la donc denmuso fana bɛ kɛ sababu ye Cheikh Adam k'i ya hɛrɛ dayɛlɛ bonya e tun ye kɔnɛ ye ɔ sise dɔw bɛ k'i la o sɔrɔla i bolo denmuso kɛla sababu y'o kɛla kɛ mais e dencɛ a bɛɛ kɔnɛ kɔnɛ kɔnɛ kɔnɛ fo ka taa se lahara a tɛ ten wa mais denmuso k'i le kɛ mɔgɔba ye k'i kɛ jamatigi ye i b'a faamu faamu cogoya ala ka hakili ɲuman d'a ma donc a bɛɛ bɛ kɔsegin ka na ma n'i ye dencɛ lamɔ lamɔko ɲuman na i b'a nafa sɔrɔ denmuso fana n'i y'a lamɔ lamɔko ɲuman na i b'o nafa sɔrɔ komi an k'a fɔ cogo min donc ɲali ni juguman a tɛ ko yɛrɛ la a b'a kɔ kan an y'a faamu ten a bɛ don a bɛ bɔ mais n'i le y'a don a kɔnɔ e m'a bɔ a kɔnɔ a bɛ kɔsegin ala le ma I b'ala ka baara de kɛ la jugu donc kɛlɛ b'i n'ala de cɛ yɔrɔ la sa voilà an ba ala ka taa a ye nin yɔrɔ faamu alihamdulilahi rabil alamin an bɛ Ismail fo an bɛ ka tila ka lamɛnnikɛlaw kɛrɛnkɛrɛn ka foli d'u ma min b'an lamɛn min fana ɲa b'an na nin waati in na ala ka sara ɲuman d'an n'u bɛɛ lajɛlen ma nin ye an balimakɛ dɔ ka ɲininkali k'a jira k'a fɔ ko kunun a tun bɛ fɔ la ko an ni Maka ko tile kelen b'an ni Maka cɛ Yala kuma sabatinin lo wa don min an b'a la ko bi an ka dɛnkɛnɛya sɔrɔ k'a fɔ ko lɛri saba b'an ni Maka cɛ est-ce que kunun min tun bɛ fɔ la an mɔgɔkɔrɔbaw bolo ko tile kelen b'an ni Maka cɛ est-ce que yala kuma tɔgɔ tun sabatinin lo wala a ma sabati
alihamdulila Sheikh Adama fɔlɔ kuma min tun bɛ fɔ ko tile kelen b'an ni Maka cɛ kunun can ni kunun Kunun can tun don tile kelen tun b'an ni Maka cɛ o kunun Allahu akbar o tun ye olu ta can ye olu i b'a faamu n b'a faamuya mais bi o kumaw tɛ can ye bi jumɛn ye can ye bi bi ta lɛri saba de b'an ni Maka cɛ o de ye can ye parce que kunun ta de ye can ye cogo di olu kama olu ya dɔnni kun bɛnna o le ma Effectivement a fana tun bɛ kɛ o cogoya le la, unhun, o y'a faamuya fana ka min ye o le fana ye o bɛ bɔ yan tile fɛ, unhun, o bɛ taa don yen su fɛ, su fɛ, o bɛ bɔ yan su fɛ o bɛ taa don yan tile o b'a fɔ cogo di, bon tile kelen b'an cɛ, an, tile kelen b'an cɛ, u b'a fɔ tile kelen b'an cɛ, olu ka seli kɛ bi an b'an ta kɛ sini, ɔn, ka bɛn waati cogoyaw ma, waati yɛlɛma yɛlɛma
Sheikh Adam i b'a ye n'i ba i yɛrɛ don l'avion kɔnɔ i b'a la kuma dɔw a bɛ se yɔrɔ dɔw la a bɛ taa a bɛ tile la a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ la wagati kelen o bɛ yɛlɛma o dɔnni min b'an na bi ka bɛn waati cogo kama o tun tɛ yen kunun tɛ yen donc kunun mɔgɔw tun bɛ min kan can Bi mɔgɔw fana bɛ min kan cɛn na a bɛɛ ye cɛn ye mais bɛɛ n'i ya cɛn cogoya lo parce que lɔnni min b'an na bi ani baara min bɛ kɛla bi an k'a lɔn k'a fɔ kunun ta mɔgɔw ka nin fɔ o m'a fɔ ka bɛn o lɔnni kan o faamuya lɔnni tun t'u la mais u ka min ye ani min tun bɛ kɛla o k'a fɔ ka bɛn o ma o de tun ye cɛn ye
Parce que b'a denkɛ dɔw fana de k'i ye cɛn a fana bɛ kɛla ten a bɛ bɔ tile fɛ a bɛ taa don su fɛ a bɛ bɔ su fɛ a bɛ na don tile fɛ i b'a fɔ cogo di Sheikh i b'a fɔ ten o kosɔn kunun cɛn kun bon bi mɔgɔ fana ta ye cɛn ye donc waati bɛ kuma fila tɛ nkalon ta si la mais e min bɛ bi ta ni kalama ni e ko k'i bɛ to kunun ta fɔli la e de bɛ nkalon tigɛ sisan i ka tɔgɔ faamu
ɲininkali min kɔfɛ an balimacɛ dɔ k'a jira ko yala ko an bɛ juru min ta réseaux sociaux la est-ce que a bɛ jate minɛ riba de walima riba tɛ
olu tɛ juru ye o tɛ juru ye
o ye manfa nafa nafa o ye manfa yani i ka nafa parce que juru ta tali bɛ yen juru ta baara ɲɔgɔn bɛ yen nafa ta baara ɲɔgɔn bɛ yen nin ye nafa tali an karamɔgɔw ko donc n'a kɛra nafa ta tali ye a bɛ nafa de baara la e bɛ nafa dɔ sɔrɔ olu fana bɛ nafa dɔ olu nafa a bɛ nafa baara ɲɔgɔn ni wari tɔgɔ lɔnni don ko basi t'a la ne yɛrɛ la an karamɔgɔ minnu dɔn ko ten olu fana bɛ baara kɛ ni min ye foyi t'a la Sheikh i y'a faamuya la kuma dɔ kuma ye walanda bɛ riba ko kan ka se an bɛna s'a ma mɔgɔw ɲɛna ko fɛn bɛɛ ye riba ye riba bɛ sɔrɔ fɛn minnu fɛn bɛ yen fɛn dɔ bɛ se ka fɔ an b'a fɔ haramu fɛn bɛ kɛ haramu ye n'a ye riba o tɛ kelen est-ce que i b'a faamuya nin ye haramu ye u bɛ se ka kɛ mais riba fɛn minnu bɛ kɛ riba ye a fɛn lɔnni an karamɔgɔw y'o fɔ k'o woloma a bɛ faamuya cogo min o fɔ i b'a faamuya donc a bɛ kɛ fɛn minnu na yani matumatan mawzunatan yudakira wa yuzan An yakuna min al aqwat o saratiw de bɛ yen Sheikh Adam i b'a faamuya voilà donc k'a fɔ an ye olu la kuma walandaw bɛ na tɛmɛ o kan an na s'o ma ninnu walanda la mais laysa bi
alihamdulilahi rabbil alamin ɲininkali min kɔfɛ an ba dɔ k'a jira k'a fɔ ko dɔ ka a ɲini an ba dɔ fɛ ale mɔgɔkɔrɔba ye K k'a fɔ ko juru min bɛ bɔ malobɔrɔ la ko n'a k'o juru foni ko k'o siri a yɛrɛ cɛ ma k'a bɛ kɔdimi fila kɛ n'a ma kɛ ni kirisi a ma kɛ ni foyi ye k'i yala o fana bɛ don filankafoya kɔnɔ walima filankafoya dɔ tɛ
ni ale yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ala de bɛ mɔgɔ kɛnɛya ala de bɛ mɔgɔ bana sababu bɛ bɔ ale la N'o limaniya b'a la bon baara wɛrɛ foyi t'a bolo fo ka juru de ta comme ni min bɔra malobɔrɔ la kirisi t'a la foyi t'a la i y'a siri i yɛrɛ la n fɛ basi t'ale la mais n'a b'a kɛla ni ŋaniya wɛrɛ ye ou bien ni fɛn dɔ de bɛ kɛla a la an m'a fɔ o la o de tɛ bɛn i b'a faamuya la mais ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye sababu dɔ de ye ale b'o sababu de ta la o sababu ta an tɛ se k'a fɔ k'a ka ɲi n'a man ɲi fo ni ko min bɛ kɛla ka sɔrɔ k'a kɛ an b'o de filɛ mais malo juru ta ka siri i yɛrɛ la basi t'ale la parce que malo yɛrɛ a bɔra bɔrɔ min na bɔrɔ ni fɛnjugu tɛ i b'a faamuya la donc par exemple dɔ yɛrɛ delila k'a ɲɛfɔ Seki Adamu ɲɛ bɛ essence la nin ye dɔw ko essence bɛ kɔdimi fila kɛ o est-ce que min ka essence recherche o ka bɔ ye kɔdimi kama o ma bɔ o kama o ma bɔ o kama dɛ mais n'ile ka a fɔlen ɲɛna ten ko a bɛ kɔdimi fila kɛ e yɛrɛ k'a dɔn a t'a fila kɛ mais ala le y'a fila kɛbaga ye ala bɛ se ka nin kɛ a sababu ye ala bɛ kɛɲɛ k'o kɛ wa

K'i ye sababu ta i y'a to ale ma i y'ale dɔn ka sababu dɔ ta dɔrɔn nɔntɛ juru tɛ fila fana tɛ o le kosɔn docteur bɛ se ka fila dɔ di ile ma bana b'i la o kelen bɛ ne la a bɛ fila dɔ di ile ma a tɛ foyi ɲɛ i ma a bɛ ne ta ɲɛ o tɛ kɛla Seki ale yɛrɛ docteur b'a lɔn ko fila tɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la ale yɛrɛ bɛ kɛɲɛ ou bien ale yɛrɛ tɛ kɛɲɛ Ale yɛrɛ bɛ taa dɔ fɛ, ale yɛrɛ bɛ taa dɔ fɛ donc Ala de bɛ fila kɛbaga ye, n'i bɛ sira min ta ka se ale ma pour que ale y'i kɛnɛya o kɛ sira ɲuman ye ɔ min b'i n'ale bila ɲɔgɔn na kana k'o ye ka ale ka se jira k'a fɔ ale de ko kɛbaga ye e bɛ sababu dɔ le ta la sinon a ka juru min kɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ yirika b'o kɛ a tɛ foyi ɲɛ o tigi ma e m'o fana ye a bɛ ɲɛ dɔ ma a tɛ ɲɛ dɔ ma donc n'a ɲɛna e ta ma i b'a fɔ alihamdulila k'a jira k' ala bɛ se ko bɛɛ la yukhrijul hayya minal mayyiti i b'a ala bɛ te a bɛ se bɛ ɲɛnama bɔ su la ka su bɔ ɲɛnama voilà k'a se bɛ kɛ ko bɛɛ la bɛ se ko bɛɛ la a tɛ dɛsɛ ko si la i b'a faamuya la donc fo an y'o limaniya ta ka se ala ma
An balima lamɛnnikɛla bɛɛ balima silamɛw an be an ka karamɔgɔ fo ka tila ka aw yɛrɛ fo a' ka lamɛli ko ɲuman na aw ye Radio Al Firdaws ye an ɲininkali be ka se a kuncɛyɔrɔ la ŋa ɲininkali dama dama in sha Allah an b'a yira balima bɛɛ la ɛ ɲininkali bɛɛ te se ka jaabi sigida kelen na ɲininkaliw ka ca ɛɛ kunnafoni ma min be kɛla ka bɛn ɲininkaliw ka dili ma Ala ka ni sababa bɛn Ala ka bɛn sema d'an ma ɛ Fadilatu Ustaz Ismaïl ɛ an balima cɛ dɔ k'a yira k'a fɔ koo Ɛɛ ale furumuso fɛn fɛn bɛ san tan ɲɔgɔn la o k'o kɛ ɲɔgɔn bolo den sɔrɔla min bɛ se ka taa san tan bɛ san tan ni kelen na nka ale nana jate minɛ juguya bolo ma ka fɛn dɔ ɲini a furumuso fɛ o le n'ale bɔra baarakɛyɔrɔ ka na a ka d'a ye muso y'a fɔ a la k'i danse yann'ale bɛ foli kɛ nka muso k'a tɛ se k'o kɛ nka k'a tɛ se k'o kɛ ale k'o kɛ wale la mun na parce que a k'a fɔ a ɲɛna a ma kɛ a nana to ka to kan a t'a kɛ n'a ka min fɔ fana a fana t'o kɛ komi a k'a ɲin'a fɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ kɔni na a ko k'ale di kosɛbɛ est-ce que n'a nana ale de ka kan ka foli kɛ wa ou bien a ka min ɲin'a fɛ a y'o kɛ o de b'ale dusu suma a y'a fɔ i danse o ka di ale ka tɛmɛ ale ye foli kɛ fɔlɔ ko a y'a laminɛ ko i bɛ se k'ale bilasira kan ɲuman ye

e b'a laminɛ e b'a laminɛ mais e min sigilen bɛ nabaga k'e y'o fo i b'o fo cogo di ale de b'a muso fo
muso k'a laminɛ muso ma laminɛ o foli ɲinini b'ale fɛ wajibi o ye wajibi ye i b'a fɛ muso kelen tɛ so kɔnɔ yen o donc foli nin fana tɛ kɛla muso kelen kama e bɛ foli min kɛla nin a bɛ e le yɛrɛ le dɛmɛ o n'i bɛ don so kɔnɔ o Cheikh Adam n'i bɛ salamu bila a bɛ kɛ sababu ye ka sitanaw gɛn non i b'a faamuya la donc i b'a ye ko ɲɛkumu ni bɛnbaliya caman b'an ya luw kɔnɔ an yɛrɛ nɔ lo dɛ
an yɛrɛ nɔ lo faamuyabaliya a faamuyabaliya parce que e de bɛ don i ya so kɔnɔ i tɛ foli kɛ i ka n'o kɛla sitana denw b'a fɔ ko u bɛ ɲɔgɔn wele ko layɔrɔ b'olu fɛ yen o ka layɔrɔ sɔrɔ
Ɔ ko olu to yen aw bɛ se ka diya ɲɔgɔn cogo di ko fitini dɔrɔn mankan bɛ a bɛ kumu ɲɔgɔn kɔrɔ parce que kumu ko bɛ hakilisigi tɛ kɛ an sow bɛ ten mais ala ka nin bɛɛ fɔ an ɲɛna cidenw denw ni karamɔgɔw k'o bɛɛ fɔ an ye an kana temps di sitana ma donc yɛrɛbonya dabila i muso fo nisɔndiya kɔrɔ ka foli kɛ i b'a faamuya dɔ yɛrɛ dontɔ tuma dɔ ni ko nɔgɔ ale fana ni cɛ le kun lo a fana na a balo ko a na lɔn n'o ye kɛ mais Ala k'ale ya ko siri e le la i bɛ hinɛ a la le hinɛmɔgɔ lo dɛmɛmɔgɔ lo a n'o le ka kan i b'a faamuya la donc hali ni baara ma diya i la so kɔnɔ o t'i bali k'i kana foli kɛ foli kɛ a fana bɛ nisɔndiya k'i kunbɛn mais e le ma nin kɛ k'ale ye kɛ a tɛ se ka ɲɛ o cogo la i b'a faamuya la donc donbaga le bɛ foli kɛ min sigibaga ye an ka diinɛ bɛ min fɔ la ɲɛna o le ye donc défaut bɛ ale yɛrɛ le la i b'a fɔ ale y'a muso fo i b'a faamuya la n'a ka muso fo sa muso b'a lam lamina sisan a bɛ se k'a fɔ k'i danse kuma min bɛ tɛmɛ n'a ko i danse i b'a fɔ alhamdulillahi a b'o foli kɛ i fana ye nisɔndiya kɔrɔ an k'o fɔ nisɔndiya yɛrɛ ye saraka dɔ ye a bɛ kɛnɛya saraka di le i ma n'i lala n'o kɛnɛya ye i na wuli n'o kɛnɛya ye ka taa i ka baarakɛyɔrɔ la a na kɛ sababu ye i na lafiya wɛrɛ sɔrɔ mais n'e ka degun la i yɛrɛ kan k'a m'i le fo a m'a fɔ k'i danse i bɛ e dimina Dimi nin a bɛ tɔɔrɔ lase i ma i y'a faamuya parce que a bɛ tɔɔrɔ lase i ma comme a y'a fɔ cogo min na joli ka kan ka circuler cogo min na ka se yɔrɔ min na e bɛ kɛ sababu ye k'o balo la a bɛ tɔɔrɔ lase i ma
i y'a faamuya foli kɛ i ye tulon dɔ bila a kɔrɔ ale ale bɛ nisɔndiya e bɛ nisɔndiya o ye harijɛgɛ dɔ le ye o

a waati
waati lɛgɛya tɛ se ka faga n'a waati tɛ n'i ka lɛgɛya faga kabila sɔla a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ denkuli saga bɛ se ka faga ka kɔn a ɲɛ i y'a faamuya k'a ni tile wolonfila lo sisan an y'a kɛ komi bi ye tile wolonfila ye i bɛ se k'a faga kunu

Basi donc o le kosɔn misi dɔw yɛrɛ y'a fɔ sisan ni lɛgɛya fana sela ten i bɛ se ka denkuli saga kelen i b'a faamuya n'o juru dɔ b'i la i bɛ se ka misi faga n'a ŋaniya a bɛ ɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛ an karamɔgɔ ko ten a bɛ sɛbɛn la fana fi mazhabil hanabila

Cheikh Adam ji dɔ bɛ yen o kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ bato le kama i y'a faamuya la bato bɛ yen laadalakow fana bɛ yen bon min bɛ kɛ ni bato ye o jiw lo ninnu ka kɛ ji sanuma ye bon ji dɔ bɛ yen bon ji lo mais fɛn tɔgɔ wɛrɛ b'a la tɔgɔ wɛrɛ b'a la donc olu ye ni fɛn tɔgɔ wɛrɛ b'a la bon olu tɛ ɲɛ i b'a faamuya la Awɔ. mais min bɛ ji lo Unhun. mais fɛn tɔgɔ t'a la mais jiya yɔrɔ b'a la mais fɛn wɛrɛ b'a la Unhun. o bɛ se ka ɲa ka la- la- ada ko ninnu a bɛ se ka ta k'i yɛrɛ saniya n'a ye baasi t'o la i b'a faamuya la donc an bɛ se k'a fɔ ko ma ko fila Unhun. fila dɔw bɛ yen Unhun. donc ni mɔgɔ wɛrɛ m'a fɔ i ɲɛna ko filaji le i yɛrɛ t'a lɔn Non. i y'a faamuya a ka sani a bɛ min o bɛ se ka laadala ko a bɛ se ka kɛ baasi t'o la an karamɔgɔ dɔw ko ten i y'a faamuya a ka min fɔ nin a tɛ kɛ la bato tɛ kɛ n'a ye i tɛ se k'a ta ka seliji ta n'a ye tɛ se olu tɛ se fulaji la mais fɛn b'i yɛrɛ fari saniya la o b'a fɔ i bɛ se fɔ

ɲininkali laban ɲininkali laban fana tɛ mun na parce que ɲininkali tɔ bɛ yen ɲininkali bɛɛ fana ma se ka jaabi ka bɛn sigi ma waati fana cogoya fana kosɔn nka an bɛna se ka min tenkun wulada in na n'an bɛna kuncɛ n'o ye o de ye an balimamuso dɔ k'a yira k'a fɔ ko ni muso sɔnna ka furu cɛ dɔ ma a fa sababu kosɔn nka min bɛ a ŋaniya la o de k'a fɔ a bɛ don furu in na nka ni lakadarala ni latigɛ k'a fa sɔrɔ a bɛ bɔ furu la a fana donla furu la fana fa na latigɛ kɛ a bɔla furu la est-ce que yala o bɛ bɛn wa walima n'o hakilina b'a la ka kɔn furu ɲɛ a ma kan ka furu yɛrɛ kɛ
non an b'a fɔ n k'o le miiriya tɛ ɲa o miiriya tɛ ɲɛ ka don furu la I y'a ŋaniya waati dɔ ye n'o sela ye wa a kɛla cɛ ta côté la a kɛla muso ta côté la fila si tɛ ɲɛ furu ma kɛ o kama furu tɛ tulon ko ye furu ye koba le ye donc ni furu ye koba ye donc o bɛ minɛ ni koba minɛ le ye donc o tɛ minɛ ni janfa ta baara ye parce que janfa b'ale kɔnɔ ka sɔrɔ ale ma don furu in na i b'a faamuya n b'a faamuya ale donna furu la n bɛna n furucɛ janfa non n bɛna janfa cogo di ni n fa n dɔlɔla bɛ si hali sini ni n facɛ sara ne bɛ bɔ a la janfa don ye janfa don donc an b'a fɔ n k'a ti bɛn Allahu akbar n'a y'o kɛ a kɛla janfanti le ye voilà furu tɛ kɛla o kama furu bɛ kɛ la parce que Ala k'an yamaruya ni furu ta kɛ ye, non, n'i ni furu kɛ ka kan, non, yɔrɔ dɔ la a bɛ diyagoya i kan i k'a kɛ, non, a bɛ kɛ suna i ma i k'a kɛ, mm -hmm. f'i y'olu le lɔ, non, donc ni furu ye e ma suna ye ou bien diyagoya, mm -hmm. ɔ n'i le donna o la ni ŋaniya dɔ ye, mm -hmm. janfa ta ŋaniya baara tɛ ɲɛ o cogo la, an b'a fɔ n k'o le man ɲi, inchallah, i y'a faamuyala, non, mais n'a sɔrɔ a kana kɛ, mm -hmm. An bon an b'a fɔ ni fa ma ban fɔlɔ i bɛ to i ya furu la i bɛ ŋaniya ɲɛ k'a fɔ nin de tun bɛ ne kɔnɔ mais n tun t'a lɔn n nana a lɔn donc ala yafa n ma n ya furu sabati n bolo i ka n dɛmɛ i bɛ to o kan i b'a faamuya la donc bato dɔ bɛ i bɛ se to k'a to bato dɔ la i b'a yɛlɛma k'a kɛ dɔ ye o bɛ ɲɛ o se ka da i b'a faamuya la Donc ni e bɛ fɛ ka heji kɛ heji kɛ cogoya ka ca e bɛ se ka dɔ ŋaniya ta mais sɔn ka to e dɔn baara daminɛ e bɛ a yɛlɛma to a kɛ dɔ o bɛ se ka ɲɛ donc kɔmi ale tun donna a la ni ŋaniya min ye o le ye n b'a kɛ la n fa kama ni n fa tɛ n na bɔ mais e de nana a lɔn o tɛ bɛn

kuma dɔ i bɛ wuli k'i bɛ seri seri tɛ ban i ɲɛna kuma dɔ i bɛ ji dɔ ta k'i bɛ taa ko o ji bɛɛ tɛ k'i kan a tɛ ten an ka baara min kɛ an k'a daminɛ est-ce que a tun bɛna ban an ɲɛna ala le bolo an bɛ ala fo an bɛ ala barika la n'i y'a ye an fana sera ka nin baara kɛ Firidawusi sababu ala ya sababu don o le la an bɛ ala dali fɛn bɛ Firidawusi taa ɲɛfɛ k'o hakilila n'o o miiriya n'o baaraw k'o sabati an bolo ya rabi ala m'o kɛ an k'a fɔ an ya walanda dɔ la silamɛya baara an k'an k'an sɛbɛ don a ma n'an y'a ɲɛsi ka d'a ma an si kana se ka dɛsɛ ka waga fila dɔrɔn don nin yɔrɔ nin na Sheikh Adam n'i ka waga fila don ala ko la ala ma foyi d'i ma baraji la baraji million wolonwula million wolonwula million wolonwula waga fila k'o di ala ma i b'a faamu Ala ma foyi le dilen ma baraji million 7 o ka bon han o ka bon i b'a faamuya la naamu ɔ n'o bɛ sɔrɔ yɔrɔ mun na o bɛ sɔrɔ ko mun na silama ka kan k'o kow kɛ i hamina ko ye n'i jɔrɔna ko ye Alahu akibaru mɔgɔ man ka sɔrɔ ne ya waa fila ma don nin yɔrɔ in na est-ce que marchandise bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ waa fila don min na ka million wolonwula sɔrɔ kuma t'a la o tɛ ye hali o bɛ min fɔ la ko drogue a b'o sɔrɔ wa a t'a sɔrɔ

Alusitazi isimayɛli sise ni karamɔgɔ falo an ka université la n'o ye Jamiatul Birri al-Islamiyya an fɛ Buwake yan Cocody Belleville an b'ala deli an n'a ye si barika ala ka kalifa ma baara min kɛla a bolo ya rabi ka kɛ an bɛɛ lajɛlen si ɲɛsigi ala m'o kɛla a ko hɛrɛ ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma min yɛrɛ fu la fɔ la ala ka baara nɔgɔya ma an bɛ foli di ɲininkalikɛlaw ma ka tila ka foli di lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma an balima fila minnu bɛ anw an ka plato kan an ka foli b'o ye an bɛ ala deli ya rabi k'an n'u jiri k'an n'u sabati ala m'o kɛla ni hɛrɛ caman bɛ ala bolo ka a nafa di an ma ala m'o kɛla sida wɛrɛ bɛ ala bolo ka don an garijɛ la ala m'o kɛla an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka lamɛnni koɲuman na ni ala sɔnna a ma kalo wɛrɛ inshallah n'o ye kalo kura ye ala cila bange kalo rabiul awal o alamisa walima juma laban an bɛna taa ni ɲininkali tɔw ye n'an karamɔgɔ ye inshallah an bɛ foli ni bɛɛ ma ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la technique an balimacɛ alaji salifu sidibe ni tun dise kalandi usitazi adamu tarawele eke to bi nin kan sallu ala rasul wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu